Chimbe oras de collòchiu pro torrare a pèrrere su diàlogu intre industriales e pastores, ma chi no at isortu su problema de su prètziu de su late berbechinu. S'at a chircare de acatare unu mèdiu cras in Casteddu in s'ìnteri de un'àteru addòbiu. Chie fit cumbintu de torrare in bonu in d'unu bortaedie una vertèntzia chi andat dae in antis dae medas annos, at dèpiu fàghere passos meda a coa. Sa mesa convocada eris dae su ministru de s'Internu Matteo Salvini, presentes sos rapresentantes de sos industriales e de sos pastores, su ministru de s'Agricoltura Gianmarco Centinaio, su presidente de sa Regione Francescu Pigliaru e s'assessore de s'Agricoltura sardu Pierluigi Caria no at acatadu sa risposta a sa richiesta fata in custas dies dae sos pastores e apogiados dae totu sas comunidades sardas, est a nàrrere, chi cheren su latte pacau a un euro a litru. Sos industriales an ofertu setanta tzentèsimos, su guvernu cumpartinde s'istrategia posta in campu dae sa Regione mèrcuris at postu in sa mesa barantabatro miliones de euro pro ritirare prus de sessantamìza cuintales de pecorinu romanu in sos magasinos. S'obietivu est de permìtere a su prètziu de su latte de crèscher fintzas a arribare a un euro a litru, unu passu a innantis rispetu a sas conditziones de sa bizìlia, ma chi sos pastores no an cussideradu bastante pro tancare sa tratativa, fintzas ca sun misuras chi recheden chidas pro intrare a regime e tempus oramai no bi nd'at prus. Est istadu trantziu totu a s'adòbiu de cras, a su cale at a picare parte peri su ministru de s'Agricoltura, ma sos pastores an a sichire sa mobilitatzione isetende s'èsitu. In custas dies in Sardigna, sa campagna eletorale, cando mancat una chida prus o mancu a sas eletziones regionales, est colande in secundu pianu pro sa protesta de sos pastores. De una chida oramai non si faeddat prus de sos programmas de sos candidados a presidente ma de sa vertèntzia de su late berbechinu. E sos pastores an impreadu sos social media pro impònnere in sa discussione polìtica custa vertèntzia chi diat a pòdere influentzare meda su destinu de su votu. Sos candidados a presidente e sos candidados a cussizeri, sunu caminande chin cautela, ischinde chi custas sunu chistiones difìtziles, malas a isòrbere e chi tocat de dare cara a las isfrutare pro àere cunsensu. E lu mustrat su resurtadu de s'addòbiu de eris chin su ministru de s'Internu Matteo Salvini, chi in pacas oras no est resissiu a acatare sa solutzione a custu problema imboiadu de annos e annòrios chi pertocat sa relata intre pastores e industriales. Sos pronòsticos dan a bìdere chi sos tres candidados favoridos a sas regionales si l'an a jocare fintzas a s'ùrtimu votu e sa chistione de su late in sa porfia eletorale diat pòdere àere unu pesu forte meda. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàtari e de sa Tenèntzia de Palau ant sejadu e secuestradu in sartu de Arzachena una dirgàrriga abusiva. Su a su mere de su terrinu l'ant denuntziadu a sa Procura de sa Repùblica de Tèmpiu pro sos reatos de depòsitu incontrolladu de arga e pro abusivismu edilìtziu. Sos finantzieris difatis ant iscopertu in unu terrinu de tremiza metros cuadros materiales ediles, machinàrios, Arga de cada zenia, fintzas arga ispeciale che a bòmbolas de gas, rodas, sanitàrios in ceràmica, pontègios de ferru. In prus a sa dirgàrriga abusiva an iscopertu chi in su terrinu aiant fraficadu duas baracas de lamiera, supra unu basamentu de tzimentu e fintzas unu fràficu in tzimentu, totu in tzimentu, cussos puru abusivos. Custu manzanu in Nùgoro in su Centru Polifuntzionale de Carrera Roma an inaugurau sa mustra Nuràgica, promòvia e organizada dae sa Cooperativa Sardinia Experience chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro, presentes su Sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, s'Assessore Regionale a sa Cultura Giuseppe Dessena e totu sa Giunta Comunale. Dae cras sa mustra at a èssere aperta a su pùblicu e at a abarrare aperta fintzas a su sete de aprile. A pustis de sas tapas de Terranova, Tàtari e Barùmini, sa mustra est arribada a Nùgoro pro donare a mannos e minores una pàgina emotzionante de s'istòria de sa Sardigna de tre de tremiza e chimbichentos annos faghet. Unu biazu in su tempus, contadu chin una fòrmula nova, moderna, est a nàrrere, chin sa realtade virtuale. Sos organizadores sutalìnean chi est unu percursu narrativu chi paris a sa realtade virtuale immersiva permitit a sos visitadores de vìvere un'esperièntzia ùnica in intro de s'edade nuràgica. Est una bella ocasione pro imparare e pro promòvere e valorizare sa sienda archeològica manna de su territòriu sardu. Su mudamentu, su corazu de cambiare e de si ponnere in jocu, sa dispidia, dae su connotu, bidos comente ocasione de creschida culturale e umana. A minore s'autore de Tre ore, si pisabat de diventare Mandrake. Pro ite pròpiu custu personàgiu? E cale sunu oje sos personàgios chi istiman sos zòvanos? Custas sas tratas chi ant a dèpere sichire sos istudentes de su Liceo Clàssicu Asproni de Nùgoro pro picare parte a sa 'e sete editzione de sa bursa de istùdiu Bachisio Floris, chi cheret promòvere sa connoschèntzia de sos romanzos de Bachisio Floris, Nuoro Forever e Tre Ore, e prus in generale cheret intzullare sos zòvanos a connòschere menzus sa realtade nugoresa in sos annos chimbanta e sessanta, chi sun su fundamentu culturale, afetivu e sòcio-ambientale de sos romanzos de Floris. S'editzione duamìa e dechenove l'ana presentada custu manzanu in s'intiri de una cunferèntzia pro s'imprenta in s'aula magna de su Liceo presentes su fizu de Bachisio Giovanni, su giornalista, sa muzere Anna e su giornalista Giacomo Mameli a lis dare su benevènniu su dirigente de su Liceo Antonio Fadda. Sa bursa de istùdiu l'at promòvia sa famìllia Floris chin su contributu de sa Fundatzione Sardigna e in custos annos at permìtiu a sos dischentes de su Liceo Asproni, ue at istudiau Bachisio Floris, de connòschere una Nùgoro chi non s'acatat prus, ma chi est abarrada in su coro de s'iscritore nugoresu.